agus gan í naoi mbliana déag d'aois agus dúirt a hathair leithe tá fear anseo atá ag iarraidh thú a phósadh. Déanadh an cleamhnas ar an Trá Bháin, phósadar agus chuaigh sí ina cónaí ansin ar Oileán Inis Treabhair. Sin í Nóra Joe Bheartla Uí Mhaoilia.

Tá mé ag ceapadh nár dhúirt mé tada. Ní fheicim go raibh mé ag caint chor ar bith, go bhfuil na bhfiacha caint. Níor dhúirt mé tada, mar a déarfá. Ach níor socraíodh, déarfainn, é sin, tháinig sé tháinig sé ar ais arís agus socraíodh is dóigh a dhul go Gaillimh agus an fáinne a cheannacht. So. Chuaigh muid go Gaillimh is ceannaíodh an fáinne so is dóigh gur phós muid cúpla seachtain ina dhiaidh cheapfainn ach.
Ar thóg tú mar a déarfá lomlán do dhá shúil as an oíche sin agus dúirt tú leat féin. Níor thóg, ní raibh mé in ann a rá cad as cionn nach fear a bhí ann. Ní raibh?
Ní raibh, ní raibh.
An bhfaca tú mórán eile an dtuigeann tú ag an am sin déarfaidh muid chomh hóg leat féin nó níos óige, a raibh cleamhnas déanta agus go mb'fhéidir go ndéarfá leat féin, bhuel, is leis an rud seo a bheinn ag súil ar aon nós, mar a déarfá? Bhuel, yeah, mar sé, sé is mó a bhí ann an t-am sin, ní raibh mórán eile, daoine óga ag pósadh mar mar cleamhnas a bhí ann mar a déarfá. Daoine a bheadh mór le chéile féin, b'fhéidir go mbeidís blianta is nach bpósfaidís ní bheidís le chéile is go, go, bhí go leor, bhí go leor den ealaín sin ann. Sin. D'imigh siad ansin agus an raibh tusa bailithe a chodladh nó cén chaoi a raibh sé? Is dóigh go raibh deireadh míosa sula ndeachaigh mé a chodladh arís, mar is dóigh go raibh mo chodladh bailithe mar, mar ní raibh mé in ann a dhul ar ais a chodladh arís.
Agus céard a dúirt tú féin agus t'athair le chéile? Níor dhúirt sé liom gabh ann agus níor dhúirt sé liom fan as, níor dhúirt sé, tá mé ag ceapadh go mb'fhéidir go raibh a chroí briste mar ní ar an ngra sé An raibh comhrá agaibh nuair a d'imigh siad, meas tú? Ní raibh, cheapfainn.
Ní raibh. Ní raibh, ní raibh, ná, ní raibh.
Chuaigh sibh go Gaillimh. Ag an am seo anois blianta bheadh carranna gann ach chuile sheans gur i gcarr a chuaigh sibh go Gaillimh. Bhuel carr, bhí George Kid Kane, beannacht Dé lena anam, sa Trá Bháin ag an am, bhíodh carr aige sin i gcónaí. So sin a thug go Gaillimh muid ar aon chaoi. So tá a fhios agam gur dhúirt sé le, dúirt sé le Raymond, bhuel, nuair a ghabhfas sí sin ar an oileán ní bheidh aon oileán agat mar tá sí Tá sé go haerach leis.
Agus an raibh a fhios agat chor ar bith ag tús aimsire gur fear oileáin a bhí ann? Ach ní raibh a fhios agam gur fear oileáin a bhí ann. Ní raibh. Bhí an fáinne ceannaithe agus bhí le pósadh is dóigh cúpla lá ina dhiaidh nuair a chuala mé go gur ar oileán a bhí mé ag goil. So ní raibh mé ag fáil cill beag go raibh mé ag dul isteach ar oileán. Ach ní raibh grá in aon áit eile agam dhuit Ach bhíonn. ní choinneodh aon áit eile mé. Bhí an focal tugtha a'd. Ní, ní, ní, ní, ní chasfadh go brách an uair sin fiú amháin go raibh a fhios a'd gur ar an oileán a Ní bhí raibh, tugtha. no, no, ní raibh, no.
Chuaigh mé amach an bóthar sin agus dúirt mé leis an driofúr, bhí driofúr Dhéarnaí, Nach raibh mé ag dul á phósadh agus dúirt sí liom Cén fáth? Dúirt mé, Ó, níl a fhios a'm adeir mé ach níl mé ag dul á phósadh. Cá bhfuil tú ag dul anois? Deir sé, Ó, tá mé ag dul amach an bóthar. So, chuaigh mé amach.

Tá tú ceart, scríobh sí, nuair a chuaigh sibh isteach Tí Dillon, an bheirt agaibh, raibh sé ag fiafraí dhíot cén sórt fáinne ab áil leat anois, nó phioc sé fhéin amach é nó phioc tusa amach é? Ó, muise ní raibh aon chaint ar piocadh, pioc, leagadh amach an clár a raibh na fáinní air, agus tógadh ceann as, cuireadh ar mo mhéar ceann a. Sin an chéad cheann a bhí ceart sin é sin é a tógadh sin a raibh ann. Agus sin an sin an fáinne pósta a bhfuil sé Muise ní raibh caint ar aon cheann eile. Ní raibh aon ní raibh aon fháinne geallta ann. Ó muise ní raibh.
Bhí tú engaged. Bhí mé sách geallta. Bhí tú sách engaged ag an am. Bhí mé sách engaged.
Bhí mé chomh engaged. Tú.

rud le n-ithe is dóigh, níl a fhios a'm faoi an ól a raibh ól ann an uair sin mórán, tae agus arán ar chaoi ar bith, bhí geideal a bhí ann. Agus raibh sé de ghnáth an uair sin ag bainseachaí den chineál sin sa teach an uair go bhfanfadh daoine ar feadh na hoíche ann mar a déarfá, bainis go maidin. Bhuel, ní raibh an bhainis anseo go maidin ar chaoi ar bith, creidim, ar a chodladh.

Chaon duine agaibh tite i ngrá le chéile ag an am sin? Bhí, dá dtiúrfá grá air. Sorry go raibh rud aici ann an aosaigh. Ach cén mhaith sin leis ach chuaigh muid oíche amháin i ngaireacht Choilm níor fhás, bhí an tseanbhean ann an uair sin ach thug mé féin gloine fuisce dhó agus dúirt sé beidh mise ag cur siar sa cholainn anois agus fan go mbeidh sí sin ionat agus níor mhaith tú riamh cur tú suas a choinneáil nuair a phós tú siar. Agus.

Tá go leor scéalta a bhaineanns le cleamhnas agus tá go leor scéalta nach mbaineann leat agus cleamhnas ach chuala mé cúpla ceann acu uait. Ní dhuit sé tharla sé seo ach tá scéalta a'd faoi. Ie, ie, tá, bhí beirt amháin a phós, uair amháin agus ba faisean sin deir siad le máthair dá dtarlódh sé dhom féin, máthair an fhear a bheith d'fhanfadh sí ag faire go bhfeicfeadh sí mar a déarfá, cad a tharlódh anois ina dhóigh de shála.

Ah, is maith thú bail ó Dhia ort. Is minic a dúirt mé níl aon bhean i gConamara chomh haerach leat agus eh, Tá míle slan. eh, Dia leat, f- f- fan linn anois agus eh, fanaigí sibhse linn freisin bail ó Dhia oraibh. Eh, Beidh mé ag caint tuille le Nóra Joe Bheachle faoin oileán agus faoina saol pósta ar an oileán nuair a thiocfas muid ar ais tar éis an bhriseadh.

Céad fáilte ar ais ag an gclár comhrá agus Nóra Joe Bheairtle Uí Mhaoilia in éindí liom anseo i gcónaí. Píosa mór comhrá ar ndóigh déanta agat a Nóra ó thaobh an chleamhnais agus rud ach anois ar an oileán féin. tús tóige scór blianta d'aois nó mar sin ní raibh tú chor ar bith agus tú ag tosaí amach ar an oileán. Inis dúinn beagán faoi céard é na rudaí ba mhó mar a déarfá a gcuimhníonn tú inniu air, b'fhéidir a raibh an ghráin agat air ó thaobh an oileán. Yeah. Bhuel, sé an chaoi, thaitin an t-oileán liom. An t-aon rud amháin, bhí ansó mór mar ní raibh aon solas ann agus ní raibh aon uisce ann. Chaitheadh muid dul ag an tobar ag iarraidh uisce. agus b'fhéidir maidineachaí samhraidh mara ngabhfá ann ag cúig a chlog ar maidin nach mbeadh aon deoir fanta sa tobar mar bheadh a lán ag tabhairt uisce as. So bhí sé crua ar an gcaoi sin ó thaobh uisce níocháin, ag iarraidh a bheith ag níochán, aon duine dhéag gasúr mar a déarfá ní raibh sé éasca agus bhí múinteoir ag fanacht agam ar feadh seacht mbliana déag agus ní raibh sé, ní, ní raibh an saol go héasca mar a déarfá. Ach an am céanna bhí muid breá sásta ann, bhí, chuile shórt againn a bhí ag teastáil uainn ach bhí sé deacair anois feoil a choinneáil go mór mór sa samhradh. Bhí sé alright sa ngeimhreadh ach chaitheadh muid dhul ag an siopa ag iarraidh chuile shórt. An t-aon rud amháin a raibh aon chompóirt ar an oileán go raibh scoil istigh ann, go raibh na gasúir in ann dhul ag an scoil ar an oileán. So sin aon chompóirt amháin go dtí amháin an triúr deireanach a bhí ann ní raibh ceann acu ach seacht mbliana dúnadh an scoil ar an oileán an t-am sin. So b'éigean dóibh dhul amach.

go minic ach sa ngeimhreadh, anois mar a déarfá ach sheasfadh sé píosa sa ngeimhreadh a bhfuil sé le hais an tsamhraidh. Raibh aon áit agaibh le haghaidh an bhuidéal bainne a chur? Ní raibh aon, ní raibh, ní raibh. Ach is dóichí ag an am sin go mbeadh beithígh, bheadh sibh féin ag bleán. Bhuel bheadh muid féin ag bleán, cuid is mó, go dtí na blianta deireanacha bheadh muid féin ag bleán beithígh so bheadh bainne, bheadh bainne againn mar a déarfá so ní raibh muid an-dona faoin mbainne ba bheith anois, déarfaidh muid im anois agus,

Anois, an gcaithfeá imeacht amach píosa sala mbeadh an t-am thuas le haghaidh do ghasúr a bheith, nó ar rugadh ar an oileán cuid acu? Níor rugadh aon acu ar an oileán, théinn amach cúpla seachtain roimhe.
Théadh? Théadh, is choinneoidís istigh mé, mar gheall go raibh mé ar oileán, bhfuil a fhios agat, ní chuirfidís abhaile mé mar gheall go raibh mé ar oileán. Bhí an só sin le fáil san ospidéal.
Bhí, bhí an só ann, bhí, bhí sé sin le fáil, yeah. Bhí mé bliain amháin agus bhínn ag léamh cártaí ag an dream seo, ní raibh mise in ann cárta ar bith a léamh ach bhí mé ag cur rudaí beaga as mo chloigeann féin a chuir am air. Bhíodh na nurse an-mhaith agus mé ag comhrá deirinn leo b'fhéidir ó tá bean anseo anois bhfuair rud cinnte tá iad. Dúirt mé le ceann amháin lá amháin agus bhfuil saghas

tháinig mé amach lá Oíche Nollag agus bhí flood-anna ann le raibh de bháisteach caite aige agus chuir mé isteach ar an oileán agus bhí fear ar an gcéibh an créatúr, Colm Bhideach sa bás inniu an créatúr, agus chaith seisean cóta anuas ar mo bholg sula mbíonn an cóta silt síos ar mo bhrollach mar déarfá. Ach buíochas le Mac Dé ní bhfuair mé slaghdán ada dá ina dhiaidh sin théis chomh dona agus a bhí. Bhí sé crua ar an gcaoi sin, cuimhním uair eile chuaigh mé abhaile le duine acu bhí sé ag cur sneachta agus uair eile chuaigh mé abhaile le ceann sin i gcoinne dhá thine an chrainn. Muis a bhí. Bhí.
Agus mbíodh mórán aimsir bádóireacht ansin ó thaobh na ndochtúirí agus rud le le dhul ar an oileán ann nó a mbíodh na gasúir tinn a mbíodh. Buíochas le mac Dé sin aon rud amháin ní bhfuair mé mórán ariamh níl ach slaghdán orthu nó tada anois mar mar rudaí den sin é. Jones téann an bháin á reiteáilt as an slóigh don chabhrú ach fios liom má téann chuid deireanais acu mné. So bhí aithne uaim mar sin nuair a ag lucht an ospidéil ort? Á, sin mar a raibh, nach ndeir liom nainne go le mbeadh mé ar ais arís sa chéad bhliain eile, go bhféadfaidís coinneáil an leaba dhom.

Casann na cothroime siad sin amach ag damhsa ansin nó b'fhéidir le hop ansin go dtí Conlucid nach mbeadh tú thuas ann le go mbeadh píosa craic air thuas ann nó is é.
Dtéiteá ansin go minic go Trá Bháin chucu amach nó dtéiteá abhaile chomh minic sin. Théinn an chéad bhliain mar bhí mé cúpla bliain ar an oileán sula raibh aon duine aon pháiste againn théinn abhaile go minic an t-am sin ach bhíodh uaigneas orm ag fágáil an bhaile go dtí go raibh

Bhí, á dtír anois bhí, mar seach seam, seach mo sheam tae b'aici mé, níl an steach ar chuile dhuine, so ní hamháin ceann mhaith so d'fhill mé féin an dream ar an oileán ariamh, fhursat, so bhí mé breá sásta, mar de, bhí na gasúir, nuair bhí McQueen á fhágáil, bhí na gasúir fíor ioncaim fá raibh McQueen, fhursat.

Tá a fhios ag éinne a bhfuil clann a'd siad do miss beidh tú ag cuimhneamh orthu ar bord so. Bhfuil siad a bhformhór acu timpeall ort a bhfuil. Bhuel tá anois bhí ceathrar mac liom i Sasana tá Joe ar thíocht anall anois tá Joe abhus i Maigh Eo anois so níl ansin aon duine níl thall anois ach cuid acu so ach bhíodh leithscéal maith agam théinn go Sasana go minic go dtí iad ansin so